So the headquarters were chosen to be in uh, Switzerland because uh, Switzerland was a neutral country to the world affairs. Mukayang'ana nkhani yonse ya first world war ija muwona kuti Switzerland simaonekapo kuti kodi ikumenya mbali iti, imaoneka kuti inali neutral kapena kuti inali aggressive. So Let's talk about ma aims of the league of the nations. So ma aims a league of nations anali awa, 1 to maintain peace and security through collective actions. Aim yoyamba ndi imeneyo. Ndiye tikanena kuti collective action tikutanthauza kuti chiyani? Tikukamba zonena kuti pamenepo pokhala kuti dziko limodzi lapangidwa attacked eti ndiye kuti ma members onse aja a league apita kukathandizira kunena kuti athese mkangano kapena akalimbane ndi uyo amene akupanga attack dziko lina lija mwachitsanzo ku malawi kuno kumakhala asilikali amene amapita ku drc ku peace keeping koma sapita ngati malawi defense force amapita ngati asilikali a united nation imene ija ndimene timatcha kuti collective security 2 to promote international cooperation in economic and social affairs nde apo alemba kuti that is to promote social and economic development which is the same as that one nde kuti kulimbikitsa ntchito zosiyanasiyana zachuma komanso uh,

and possibly military means in short akukamba za ma sanction kuti league imakhala ndi mphamvu kapena inali ndi mphamvu yopereka ma sanctions what is a sanction a sanction is a ban tamvana pamenepo eti ndi kuti mwachitsanzo united nation imatha kupereka ban kuti uh, president wa dziko lakuti sakuyeneka atuluke mu dziko lake akhale konko akafika dziko lililonse akuyeneka amangidwe Hmm, that is a sanction. Ena amapatsidwa no fly zone kuti ndege yanu isawuluke kudutsa dziko lililonse. It is called no fly zone. Ena amabanidwa kuti asapange malonda ndi dziko lililonse pa dziko lapansi pano. That is economic sanction. So league ntchito yake ina inali imeneyo kupereka ma sanctions. Number 5 to oversee development of territories lost to central powers during the first world war such as Tanganyika and Togo. Tikanena kuti territories lost to central powers tikuyang'ana madera amene nkhondo yoyamba isanayambe anali pansi pa maiko ngati Germany ndi ena otero maiko amene analuza nkhondo ija nde League of Nations inatenga ntchito yomayang'anira ma territories amene aja membership of the league so akunena kuti not all major powers of the world were members of the league of nations and at the same time uh, tili ndi maiko ngati awa one russia uh, russia was not uh,

uh, government yake inayuza policy ya communism imene imanena kuti chuma chonse ndi cha boma zimene mayiko ena ngati britain ma western nations ndikuti we are looking at britain usa chanchani ankadana nazo komanso ma Russians amadedwa chifukwa chopanga ma revolutions in other countries, ma revolution ndi nkhondo zimene zimamenyedwa kapena mikangano yofuna kuchosa boma komanso Russia inachoka mu first world war nkhondo ili mkati, remember Russia inapanga surrender so these are some of the reasons why Russia did not join the league of nations at first but in 1934 amanena kuti she joined the League and she was removed in 1939 when she invaded Poland. That is on Russia. Then you have Germany. So Germany uh, kwambiri inali nkhani yokhuzanano ndi kudana chidani chimene chinalipo pakati pa Germany ndi mayiko amene anapambana nkhondo So jo Germany inapanga join uh, League of Nations mu 1926 uh, after improvements of relations with the West. Koma inatulukanso mu League of Nations 1933 pamene uh, France inapanga refuse uh, in short 1933 nthawi imene amalimbana ndi ch- disarmament of german germany ankaiuza kuti ichepese zida so pokana zimenezo inanena kuti ikutuluka mu league of nations nthawi imene ndiyo tinali ya adolf hitler so we have these other countries for example japan japan so japan was a member of the league beginning of uh, at the beginning of the league and japan inapanga withdraw itapanga invade uh, Manchuria. Manchuria ndi dera lina limene linali la ku China. So Japan inkafuna ilande dera limenelo kuti iwonjezere msika woti izigulitsa katundu wake amene imapanga manufacture. So when Japan invaded this territory, inalangizidwa kuti yachita zolakwika nde inangozichotsa yokha mu League of Nations. Ikakhala Italy inatuluka mu league of nations 1937 itaipanga attack Abyssinia this is Ethiopia so inapangidwaso condemned kunena kuti yalakwisa kwambiri nde inatuluka mu league of nations pamene United States siinapange join the league for the following two reasons one usa was following the policy of isolationism imene timaitchula kunena kuti monroes doctrine tikati policy of isolation eh, isolationism eh, tikunena nkhani imene imakhala kuti usa was not involved or was not supposed to be involved in european affairs ndechifukwa kuti league of nations inayambira ku europe usa sinkayenera kujoina chifukwa ima- ikanakhala ngati ikupanga nawo za ku europe 2 senate ndiye kuti parliament ya ku usa imeneyo us senate inapanga refuse kapena sinasainire versailles treaty of which the league of nations uh, was part So US Senate refused to ratify the Versailles Treaty of which the League of Nations was part. That is another reason. Parliament inakana kusainira the Versailles Peace Treaty. Tikuona eti? So nkhani imeneyi ndi yokhudzana ndi why USA inakana kupanga join League of Nations.